Uyambira pati? What are you gonna do? And even if you go and do it, if when you were going kukapanga revenge unali utapsa mtima, even when you go and revenge and come back, you will still be angry. And if if if anything, you will even feel more empty because iweyo yo munthu amene iwe umafuna pa moyo wako ndi uja akukulakwira uja.

because you can't munthu wina iweyo ukaona kuti izizi zandichulukira you need to make a decision for yourself and the community that we are in and they don't really care people will not support you through it and be like kuti oh sole mwakuti anthu a-" they will tell you kuti ah zibambo ndi achoncho so it's up to you and please anthu amene we've got kids in our households we should know that these kids are watching whereas in iweyo utha kumapangira kuti ukupsetsa mtima mzibambo but at the end of the day mawa pano mwana amakanana anzake amakanena kuti amayi ako paja ndi ahule o abambo ako paja ndi akuti akuti those kids they are being humiliated on your account so sometimes ngati zinthu sizikuyenda walk away it's not the end of the world and masiku ano kuli zinthu zambiri zoti munthu utha kuthandizikira kuli mabizinesi kuli chani go and find a way to make your own life

munthu winayo amene wokulirapoyo is can afford to kumuchenjerera winayo nkumpangisa kuti azipanga zinthu zomwe iye payekha maybe could have not even made that decision akanakhala kuti nayenso ndi wamkulu eh? or akanamatha kumayiwerenga game patali nkudziuza kuti no i can't do this so really at the end of the day oh hello maria maria says ndakusowa is it maria or stephen ndakulandira eh so at the end of the day you know it depends kuti munthu ukuganiza bwanji koma zomwe ndanenazo kuti above 30 anthu ambiri we've experienced life we've understood certain things nde olo utamapanga kuti you're dating munthu older like i said it's not a problem but that gwengwe guy i don't know what is his name is anthu amene mukumudziwa dzinalo nde mwina mundikumbutse but

You're not willing to face people who understand what you're doing so they, you, you know they cannot I can say munthu amene wocheperapoyo ukudziwa kuti cannot, cannot stand up to you sangakupange challenge they cannot confront you in situations angokusiya you can get away with anything pamene munthu amene ndi wa age yako meaning kuti has got the same mental understanding kuti munthu wamkulu

people grow up their whole life by the time maybe they are 30 even above 30 mpamene akumvetsetsa zinthu kuti "Ah, kani ichichi ndi chakuti oh kani ichichi ndimayenekera kumapanga choncho how can you put a 20 year old and a 50 year old and a 45 year old i mean that's wrong koma when you are above 30 as i've said and you're going with whoever you want after that, I think iweyo ndiwe munthu wokuti wapanga understand life, uli ndi zifukwa zako zomwe iwe ukufuna kuti utengere munthu wina aliyense kaya ndi wo- wokulirapo kwa iweyo kaya ndi wocheperapo kwa iweyo meaning kuti at least 30 maybe 27 you know 25 you know the minimum komano you can you can be free to take somebody even 45 50 you will be fine because anthunu iwe ukaona zinthu zolakwika you can stand your ground you are on equal footing in that sense mentally you know because things is not just about money kuti iye ayibola abambo ali ndi ndalama akamusamala people should be able to relate what kind of rubbish you know people should be able to relate in a relationship osangoti mwakuti however they, they, they, they question and misunderstanding more uh, uh, um, yeah about people saying kuti oh, so is it okay about age mwakuti ndi concern kwambiri kwa azimayi when a man um, when a woman is 40 let's give an example of 40 mnyamata wa zaka 35 akumufunsira ah iye uja ndi mwana azimayi munthu wa zaka 35 si mwana Ndakuuzani kale kuti ineyo zinazo zoti ma age difference choncho munthu wa zaka 20 munthu wa zaka 16 i've told you kuti those things I find kuti taking advantage komano munthu ali nzaka 35 inu muli 40 mukuti ayi mnyamatayo ndi mwana ndi mwana pati po eh? Munthu wa zaka 35 si mwana mzibambo wokuti atha kulongosola zinthu bwino bwino can have the understanding unless iweyo when you talk to the guy he shows you kuti for his age he is not matured enough because these things happen on a, a individual basis you can be you can be 45 you can be 35 koma zochitika zako ngati uli mzaka 16 eti zimatha kuchitika so unless inuyo mukamamuona mnyamata uja you feel kuti mnyamata uyu zochitika zake nzazibwana I don't think iye ndi ine tingathane then we are talking about a whole different conversation koma ngati mukungotengera kuti eh, eh, ah, ineyo am 5 years older iyeyo is 35 koma munthu what he is doing is matured you know he is doing zinthu zooneka kuti he understands things he is taking care of himself he is taking care of business why are you saying wachepa wachepa pati munthu Age should not matter in that sense. Ngati mamuna wakukondani mpaseni mpata. Eh? Mpaseni mpata wonani kuti zinthu zili bwanji experience. This is the same reason why azimai ambiri because munapanga split up ndi mamuna onena kuti was 5 years older than you or was 10 years older than you you think kuti that should be the norm Mumakhala zaka zaka osapeza mwamuna wina because you are still holding on to the fact kuti ah ndimafuna mwamuna wokuti should be older than me. In the meantime, down the street where you down the street where you live, there are so many guys who are 35 in good professions as well. Kaya madokotala ma accountant basi muzikana anyamata achoncho akuti yayi ndi mwana. Ah, komatu inuyo, mwana pangani yanji. allow yourself to experience sometimes munthu amene is much older than you in the sense of kuti mwina inu muli 40 iye ali 50 he may not even do zinthu molongosola momwe angachitire mnyamata wa 35 ndiye ngati mulungu wakupasani mpata wakutumizirani zinthu zolongosoka zokuti you know magazi akadathamanga mthupi zinjoyani osamangoti basi aye ineyo ndakula iye wachepa zinthuzi zilibe mita okay ngati nkhani yake ili imeneyo zilibe mita njoyani ndithu ma example ine nditha kukupasani ambirimbiri you know ngakhale izozo ndanena kuti age ikasiyana kwambiri it's, it's, it's wrong but i can tell you so many examples of where mkazi kupezeka kuti is a bit eh, eh, eh, older and mnyamata is a bit younger but not younger onena kuti kamwana koma meaning kuti eh, eh, just age in numbers but maturity kuti is matured enough is a grown up guy Don't limit yourself azimayi. Azibambo they've been doing it. Azibambo they don't need advice on that one. Azibambo they've been doing it. Azibambo inu mukasiyana inu muli nzaka 40 wali 40 next week mwaona ndi kanyamata kali chani kali ka- kamtsikana I mean mwaona an- ali ndi zaka chani wa, wa zaka 35 mawa pano mwaona ndi wa zaka 30 alibe nazo atendi Osadzichepetsera msika, kuupanga msika wanu kuti ineyo poti lero ndili ndi 35 nde msika wanga ukuyambira pa 35 pomwepa ukuthera pa 40 ayi mwaona ukulitseni msikawo ngati muli 40 mukamenye ku 50 kubwerera mukamenye ku 30 palibe nkhani you know ndi momwe anthu mukuimverera pakati panu ndi momwe zinthu zikukhalira kukoma you know. romance kaya ndi kukondanako whatever it can be ati you look 16 to me whatever it can be zitengere ndi momwe mukumverana ndi munthuyo osamakhala ndi ma blocks you know osamakhala ndi kudzipatsa malire you know don't build walls and say kuti ine I can only date munthu wolekezera apapa uyu ayi no you know abby has said it its about open mind ok so open your mind and say kuti ndakumana ndi john john is saying he's 35 ine ndili ndi 40 ine ndili ndi 45 koma ndikamayankhula ndi john and I feel kuti we are on the same page you need to focus on that okay you need to focus on that you will find a man that is within age yomwe iwe umamufuna koma kuti muyankhulane zinthu osamveka ndi mutu wake

anthu tikamadzipanga limit that's how we, we end up with eh, eh, eh, anthu a kodi unganene kuti chani ukamafuna relationship uzifuna munthu onena kuti should really excite you and make you really happy sometimes timangotenga anthu aja ongomverera apa apa lukuwo muchochi because you are thinking kuti ayi ine ndikufuna munthu wa age eh ndikufuna mwakuti mwakuti yet kuli anyamata onena kuti mukanamachita ku- kudzifunsa kuti koma uh, zikukhala bwanji mukanamachita kumva kukoma why not take that you know so this topic i'm talking to you women more than men because men since time memorial we've seen them run around with small girls and we know some of them atsikana ndi ang'ono kwambiri it's a dis- disgrace i know that but at the very least azimuna they always give them that openness kunena kuti oh, eh, ineyo ngakhale ndili ndi 45 i don't mind mtsikana wa zaka 35 you understand oh i don't mind mtsikana wa zaka 50 that kind of thing azimayi ndi amene tili busy ah ine kuyenda ndi mwanayi mwana mumamudziwa mwana amakhala kubere kwa amayi ake kumayamwa Ngati mzibambo alibe nzeru olo akupanga zinthu zokuti zosapanganyika then judge him from that angle osati kunena kuti ndi mwana aa kulibe za mwana aliyense akakhala kuti wakula msinkhu bwinobwino watha muja ndanenera 30 uja em, eh, 30 years old going up azimayi masukani masukani maybe that is another eh, eh, em, ndi komwe iweyo mulungu anakusiyira woti akakusangalatse wocheperako kwa iweyo kunja kunoko there are so many relationships that ineyo I know onena kuti the guy is younger the woman is a bit older but anthu aja amamvana is it not the president of france amene mkazi wake she is much much older than than the guy koma iwo ena akamamvana ka and when we say kuti much much older sikuti mm, tsi- mnyamatayo ndi mwana kuti ndi ka children kuti mpakana unene kuti iya ikampulumutseni mnyamata uja mwakuti mwakuti no he is just younger in terms of years but he is running the country he is the one who is the president he is 35 or 36 somewhere there but the, the, the woman is like eh, 60 or 50 anthu ambiri tinangodzipatsa mentality yonena kuti ha e mukuyenda ndi nkhalamba e mwakuti mwakuti zili ndi momwe mukumvera kuli anthu okuti nkhope zawo zimaoneka ngati ana koma anakhokoka kalekale palibenso cha nzeru chomwe amatani kodi amachita eh? palibe cha nzeru chomwe amachita so inu tengani zomwe zili pa front panu what is right in front of you go with that osamatengera mbiri ya aliyense mbiri ya anthu ena no iweyo dzifunse kuti ineyo mulungu wandibweretsera joni wa zaka zocheperako nde chifukwa chachani muyambire pamenepopo then muone mudziwane ndi joniyo muzitenge zinthu from that angle and azimayi amene we worry about kuti oh, ine I have got kids mamuna wina aliyense whether he's younger than you whether he's older than you mamuna aliyense you will need to take him through stages kuti adziwane ndi ana ako ukaona kuti relationship ikulongosoka so that goes with even a younger guy even a younger guy you have to go through those stages and say kuti "Ah, ineyo ndili ndi mwana nde you know uka- ukapanga chonchi chonchi uh, apapa ndikufuna ana anga akudziwe ndimo mmene waionera chani waionera relationship relationship ngati sikulongosoka olo atakhala mamuna okulirapo olo atakhala ocheperapo they don't need to know your kids So zikafika ponena kuti aone adziwane ndi ana ako it all goes with the fact kuti relationship ija iwe pa iwe wekha waipanga endorse kuti this is good ndiye ana anga amudziwe mamunayo koma nothing to do with age chinthu chinanso azimayi munthu olo utakhala ngati ine wokuti uli ndi mwana eh? just because ineyo ndinaberekapo ndili ndi mwana Mnyamata akundifuna alibe mwana basi ine ndekha ndayamba kudumphadumpha. Ah, udziwa chani ineyo ndikanakulola koma kungoti ndili ndi mwana zachani. Uli ndi mwana that's fine. It- It's not a crime. And mnyamatayo sanakuuze kuti he's a virgin. He didn't say that. Number one. Number two, he never said that he is coming in your life. He's looking for for mtsikana woti sanayende ndi munthu aliyense. No, he never said that. So why are you putting something on your own head? You know, of course, we have to declare what we have. I have a child. I have kids. That's good. Declare that. But when you are finished declaring your goods, it doesn't mean kuti iweyo uziyamba kufira ngati kuti oh because ine ndinaberekako nde kuti ine am used goods. What kind of nonsense is that? Inu Munthu aliyense, kaya ndi mzibamboyo kuti iyeyo mwanayo samayenda naye mmanja mwake or sanabereke mwanayo but process yopangira mwana ndi yomweyo so ngati iyeyonso naye anayendako ndi munthu kuti zinthu zinafikira poti mwakuti mwakuti nayenso anapanga zomwe iwe unapanga kuti upezeke uli ndi chani kodi? Upezeke ndi mwana. So palibe nkhani apapa yokuti iweyo uzisipira kuti ndekuti ineye poti ndili ndi mwana I should only look for men who also have kids. Ayi ka. Because uyuyu alibe mwanayi ngati iweyo ndi iweyo mwambana he may be able to accept your kids. Iweyo ukatengera kuti awaso ali ndi ana they may have their own baggage yonena kuti mukayika limodzi ndi yako mwinaso pakungokhala chipwirikiti you can't even understand each other. Nde you know when you have something God has sent to you mamuna wokuti mukuyankhulana mukutani take it momwe zinthu zikubwerera basi akukuyankhula bwino nawenso muyankhule bwino akati kuti mwakuti mwakuti muza ineyo ndi ndikamwana ka children mwakuti mwakuti mwakuti muyankhulana kuli mabanja kunja kuno Seal that guy eh, eh, the musician a big big eh, eh, superstar He married a pregnant woman. Ndiye inu mungakhale pano mkumanena kuti ayi, hey ineyo ndili ndi mwana. Seal married a pregnant woman osatiso zonena kuti wampeza ndi mwana. Ayi, munthu mimba ili uko ali ndakukonda. Mamuna amene wasangalatsidwa nawe, nothing will stop him. iweyo ndamene ufuna umpange stop iweyo ndi malimitsi ako ndamene ufuna uzimuuza kuti iyayi e ine tandione mimbali e ineyo tandione e, e, anawa e ineyo tandione kukulako no he can see you're older than him out, 10 times out of 10 eh, i shouldn't say 10 times of 10 9 times out of 10 he can see that you're older he can see that and excuse me and most of the times azibambo amene amafunsira azimayi onena kuti ali ndi ana amadziwa amadziwa kuti uyuyu ali ndi mwana ngakhale mwanayo sanamuona amadziwa kuti aoyenekera ali ndi mwana you know but he is okay with all that he is approaching you anthu aliyense ali ndi story yake mmoyo mwake even the guy that you feel kuti oh ine maybe i don't deserve this guy he has his own story zitha kutheka kuti komwe wachokerako wayendako ndi achinaerube achinaerube analibe ana koma anamuminitsa mwamvetsetsa anamuminitsa anamupanga zinthu zonena kuti iye pamoyo wake panopo alibenso nazo chani alibenso nazo mawu he is just looking for somebody onena kuti amvane chani amvane zochita Nde inu you are busy looking at it and saying kuti ah, hey ineyo koma ndili ndi mwana oh ena nde iyayi ineyo nnakwatiwapo ndiye why does it matter it's something you mention at a point that it needs mentioning but you pass on it U- osakhazikikapo ngati kuti iweyo ukuona kuti it's a problem poyankhula umakhala ngati kuti wekha ukuziuza kuti "Ii, mwinatu asintha maganizo inu mamuna oti akukonda sangangosintha maganizo because wamuuza kuti i got married before when we are talking about getting married before our own megan megan is- was, was married before kwa mamuna wina you know anakwatiwa banja nkutha si inu oyamba kuti munakwatiwapo banja nkutha no anakwatiwa banja nkutha today megan is married to chani to prince harry ndi momwe nawenso baibulo mulungu watani kodi walilongosolera kuti iya iweyo zako zidzayenda moyera choncho osamaziyikira ndalama mauje ndi makhwatchi mmoyo mwanu weni mulungu wayika zichongi mwandimvetsetsa kulibe za damaged goods kulibe kwa used goods aliyense ndi munthu wabwinobwino momwe mulungu anamutani kodi anamulengera chimodzimodzi mbale za ku hotelo amakuikirani kukuikirani chicken kukuikirani chani mudya pamene paja musangalala atsukatsuka mbale anthu ena amabwera kudzadyera inuyo mumanyasidwa kuti iyayi apa pota anthu ena adyera mumadyaso bwinobwino palibe nkhani nde china chilichonse eh? china chilichonse chomwe chimachitika in a relationship don't hold it on your own head okay people have their own stories people have their own reasons why they will choose mtsikana onena kuti iyeyo ali ndi ana iwowo alibe mwana they have their own reasons okay osazi osazimbira nyimbo zolakwika uh-uh. okay people have their own reasons why they want an older woman kusiya chani kodi kusiya eh, eh, atsikana ocheperapo oti a age ya iyeyo he has his own reasons okay inuyo simunaoneko mtsikana wabwinobwino Alibe ndi mwana yemwe, n'kumangokhala mbeta masiku n'kumatha. Anyamata ali pamenepo ali bize kuthamangitsa mtsikana wonena kuti eh, eh, eh, ali ndi ana atatu, ali ndi ana folo. Mpakana anthu umanena kuti ah, koma izizi nzoona anthu akulimbana ndi uyuyu uyu mtsikana tili naye pamudzi pano, why are they not going out with her? Ndi momwe munthu waimverera. just because munthu anayendako ndi wina wake prior it doesn't mean kuti eh, wachoka value you are still that exciting person you are still that happy person chomwe iweyo uli chomwe mulungu anakulenga iweyo ndi chomwe chingakupangitse kuti mamuna akufune not because unayendako ndi wina wake there's something about you chokuti mamunayo akusangalatsidwa akayankhula nawe your persona and everything else in between nde osamabweretsa nkhani zomazitchipitsa olo zodzipangitsa kuti inuyo ndi amene muziyenda ndi eh, eh, zonokola zamadala ayi mnyamata akakuimikani wantchito yake wa responsible bwinobwino ali ndi six pack musayambe kuyang'ana mimba yanu ngati yangayi nkumanena kuti ya wandifunsira bwanji hey ineyo hey mimba yangayi kukonda kuzikhwatcha kukonda kuzikhwatcha Mimba yanu itha kukhala yokhuthuka katatu, itha kukhala ya ma folds in between, koma ngati mamunayo wakukondani he will still be with you because maybe he doesn't care about mimbayo but he cares about certain qualities that you have or maybe he cares about what you stand for, maybe there is certain things iweyo you have got principles oti iye he admires. Pamene alikoso atsikana ena kumimba kwawo kwabwinobwino he doesn't respect what they stand for. and he choose you ndiye zoomati daily munthu you should criticize yourself nkuzipanga bring down before anybody else can do that that's not love you don't love yourself pamene popo ah olo utakhala kuti iweyo ulibe six pack ngati wakukonda iweyo muzimenyana mimba zokuti dundu uku mukuseka palibe vuto palibe vuto mudzikhala sinu woyamba ndipo sikuti inuyo mkhala omaliza no but live your life that's what i'm saying tonight enjoy mm? what is rodrick saying eh, mimba yokhutuka eyetu it's true though because kuli mimba zokhutuka kunja kuno but it's not, it's not a crime Ine, ine am all for self love. Ine sindimafinyika. Ine ndimadziwa ine ndilibe six pack koma sindimafinyika. N- I enjoy myself. I enjoy my food. I enjoy what I'm doing. And I know who likes that kind of stomach. Nde ine palibe kufinyika. But at the end of the day, that's what I'm saying kuti mukachoka pamene popo osamapita kumene koko nkukazikhwachakhwacha muli yayi ena mumakana ndi kuti olo mupite ku date ndi mwamuna muli yayi akaona kuti ndimavala chiujeni eh, timati chichani chija chichi chilamba chija cha- chapamimba kuti ndifinye mimbayo ndiye tikapita kokadya ndikakati ndikadye ndikakanika kupuma bwino za ntchito yanji ingovalani dress lonena kuti mmasuke mkati mwa dressimo kupuma bwinobwino munthu akukondeni as you are so that kuti when things move from one step to the other musazayambe kufinyika nkubanika nkumanena kuti hey, hey, ndi ndipanga bwanji hey, sanaone kuti mwakuti mwakuti no just live your life all i'm saying tonight is

kondanani for what you are osati kuti eh, eh, eh, ayi eh, ayi sinanga anthu oh, eh, queen mimi is saying kuti waist trainer yes waist trainer eh, trashanis is saying kuti corset sinanga anthu amaopa kuti yayi nde ndachitovala corset nde mwina ndikadyaso kwambiri ku- kudinnerko nde kuti andiona kuti mimba ija yafufuma no yapanga fwanthambo sizikhala bwino

what am saying is kuti masukani because nga, ngati ikhale nkhani yopangana advise kuti amwali eh, kuli ma lifestyle oto- otere otere kapena muzidya masamba kwambiri kambweda muzitani ndi zinthu zokambirana zimatha si nkhani yonena kuti iweyo ukabanike kunena kuti yayi nde sindingapite on a date no ndi nkhani yonena kuti mutha ukambirana people who love each other they will teach each other they will improve each other mumakhala mukukambirana pamenepo kuti yayi bwanji let's do this and you do it together oh i don't like this why don't we do it like this you know mukambirana bwino bwino because beyond how you look there is a person there it's not just the maonekedwe o- wokha ayi there is a person inside that nde munthu uja akapangalirate with that person everything else they will be able to advise you kuti ayi te tizikathamanga limodzi kuli anthu amakathamanga limodzi kuli anthu amapanga workout limodzi timaona mavidiyo even mmafacebook wokuti anthu akupanga exercise limodzi amayi akanika ndi uthamanga olo abambo akanika ndi uthamanga koma ine akamaseka uku akupangira zinthu limodzi because pali chikondi So focus should not be kuti uzipange criticize because you can look perfect and be perfect momwe ungaonere mwini wake yet when you are put together with that person palibepo mtendere palibepo chikondi you know so you know all those things they, they really they don't matter so i'm just reading comments kuti ndiziyankha because today's topic as i've said kuti sizochedwa we'll have a big one on sunday kukonda kumatheka zimathekaso kwina koma abale it's a journey yelo mumwa chani we send by day chero beautiful topic love knows no boundaries amwali ngati mulumala ende mungonditumizira tuje ni eh, kokopina olo telegram basi nde kuti ine mwandikonza ndithu mutero ndithu ine ndimwe kuti ndione kuti tipanga bwanji koma nkhani yake ndi imeneyo as my you are the one who is punishing yourself but eh, other than that eh, for those who are joining us just now tanenapo kuti sometimes age is so eh, eh, zasiyana kwambiri kuti mpaka na mwina munthu wina is in ma, ndi teenager 20 chani that's, that's just taking advantage of people eh? koma we've said kuti anthu tika when we are above 30 kwina uko nzokambirana ndi momwe inuyo mukuonera ndi momwe mukutani kodi mukumvererana komanso ifeyo azimayi tisadzipange chani limit and you know what it's interesting kuti sometimes iweyo when you were 20 maybe unakumana ndi songiso mwakhala limodzi by the time you were eh, eh, this is just an example eh? let's say munthu anakwatiwa by the time they were 20 they stayed married from the time they were 20 until 30 for example now by the time they are, they are 30 relationship yamba kuvutavuta by the time they are 35 relationship yatha there are good years of your life yomwe you've been married ndikungotanganidwa ndi zochitika zotantani nkupezeka kuti zinthu sizinakomenso momwe zikuyenekera kukomera at 35 maybe you now have money maybe when you were 20, 20 munalibe china chichonse munalibe nyumba munalibe chani munkangovutika nde mmangokangananso even with issues of money but at 35 ngakhale banja latha you're more stable financially

eh upange enjoy zija zokuti zichito kukukomera and eh ukapeza mnyamata wonena kuti ali 35 olo iweyo lese uli 35 koma iye ali 30 energy yake ija can even make you feel like kuti nde ndikukhalanso ngati kuti ndabwerera 20 this is nice but the only difference is kuti mentally this one now u- you know what you're doing you know when to, to pump in the brakes and you, you know mwini wake kuti ineyo ndikapanga pump in the brakes here apapa ndi- ndidzisinthire choncho When I say pump in the brakes, I mean kuti ukaona kuti zinthu sizikukutani kodi sizikukusangalatsa, you know where to stop. Ndi you are in you, you are in you know that good good ujeni age ya moyo wako. Eti ndikanena kuti uli pa stage ina yake yabwino. Ndiye ngati wapezana ndi kanyamata kokuti kakati katere kakuthamangitsire ku gym kati kakutere kakutere inu it's a nice thing enjoy it ah ah it's a nice thing What is it? why do we why do we have to put ujedi malamulo pa chinthu china chilichonse? Kulibe lamulo. Endi ngati kanyamata kanuko ndinuyo mukumvana olo mukhale kumadera kwa anthu okonda olongolola ka mumakhala olini ku- kuNdirande ka mumakhala kukawale ka mumakhala kuja musawalabade because anthu ena amadziwa kusokosa anzawo kuti iwo aoneke ngati kuti zawozo zikukoma koma ali pamoto eti inuyo ngati zanu zikukoma pangani zanu za anthu awiri nkumangopanga zomwe inuyo mukuona kuti zikutani kodi zikukuyenderani nthawi zina you meet opposition even achibale amene kumanena kuti hey ichichi chinzimayi chachikulukulu zoona kumayenda ndi kamwana kamwana ka ntchito yanji munthu wa zaka 30 kupita 35 kupita uko si mwana ndi chibambo uyoyo wachikhalire mm? iwe panga zako As- osamalabada zinthu zopanda mutu you know that's why i always say kuti eh, azimayi when you are living your life whether you're married or not just work hard when i say work hard have things to call your own when i say your own sizoti mukafika m'nyumba ndi john hey ine ndikufuna katundu wanga ndiyikiretu apa ndiziwona kuti zanga ndizi no that's not what i mean what i mean is kuti munthu ukamagwira ntchito at least umakhala kuti nawenso you're gaining experience in life you're able to, to, eh, to gain kandalama kako bwinobwino you're doing whatever you can do meaning kuti relationship ija itatha you should not be limited ngati kuti iweyo ndi mamuna uja anakujoinani pa hipi nde you can't move no relationships can fail andi palibe munthu amene amasangalala kuti relationship yakanika no but life happens iwe utha kuyesesa utha kupanga mkomya kutani koma zinthu zitha kutheka kuti zachitika yambakata ndi, ndi part of life its fine koma ngati iweyo uli munthu wolimbikira pamenepopo ndi pamene umatha kunyamula kamoyo kako kunyamula kachikwama kako ndi tinthu ti- ti- ka- timadresi tiwiri ndi kukayamba moyo wako watsopano uli kumenekoko kakakumana ndi kanyamata kakoko mudzinka nathamanga ndi kumapanga za anthu awiri mwamvetsetsa izizi zomati nthawi zonse mmadalira anthu ena This is why when a relationship fails, you you're kind of like you're stuck now in the moment. You're thinking, Goody, oh, then ndipanga bwanji because he is the one who does this. In the meantime, yes, he is the one who financially does this and that. Koma sakukufikapo. Zinthu sizikuyenda. Mm? Nde mukamakhala munthu ozidalira, you've got more choices. When you depend on yourself, when you are independent, I should say, munthu umapezeka kuti you've got more choices in life. and am not saying like i said am not saying kuti and we should look for that kuti zinthu zipange eh, eh, eh, zi- zionongekere dala m'moyo no but am just saying kuti when you work hard you're giving yourself choices chinthu china chake chikati bushu umadziwa kuti ah, ineyo sikuti ndichita kugona ndi njala eti ndipita ndikaona kuti ndikapanga bwanji kumenekoko ukakapezana ndi ndi ndi tazaka 30 koma tikuoneka kuti tikutanitani Muona poyambira eti because at the end of the day zithothekaso kuti mnyamata uja nayeso ali pa ntchito yake iweyo maybe naweso mwina iwe umalandira ndalama yambiri mukapanga kandalama kaja put together ndikuona kuti mwalongosola moyo wabwinobwino zinthu zokoma eh? ndi azimayi osamafinyika osamafinyika kanyamata ngati kali kosamba ka six pack ka- kocheperapo than inuyo kakukufunani ndikakuoneka kuti ka- katha nanu nzeru kaenjoyeni eh? koma asakhale mwana Asakhale mwana wa zaka 20 or wa zaka eh, eh, 16 wonena kuti sadziwa nzomwe akuchita no and then somebody asked me an interesting question ananena kuti kodi nde iweyo utakhala kuti ndiwe wamkulu eti kuti like let's say you are, fo- you are 50 for example tingopereka 50 you're 50 eh, or let's say 45 let's take a chance with 45 nde koma mwana wako is 30 amene unabereka iweyo wekha or mwana wako is 25 woti unabereka iweyo kodi munthu ukakhala kuti uli nzaka 45 eh, mwana wako ali 25 ndiye kuti unabereka uli nzaka 20 eh, so practically tili ndi anthu even pagulu panopo wonena kuti iwo ali ndi ana okuti they are 20 koma anabereka iwo ali ndi chani kodi ali nzaka 20 nawo so eti olo mwakuti mwakuti however you can understand it but my point anabereka mwachangu they had children when they were very young nde now mwana wawo akuti anafika zaka 25 olo mwana wawo anafika zaka 30 akuti kodi iwowo agona bwanji ndi mnyamata wa zaka 30 agona bwanji ndi mnyamata wa zaka 35 ine ndili yankho langa eh. ngati mwana wanu ali nzaka 30 ngati mwana wanu ali nzaka 35 it has nothing to do with mnyamata amene mwakumana naye Komwe mmakhala ku Mchinjiko, kaya komwe mmakhala ku, ku, ku State House ko, kaya mmakhala kuti komwe mmakhalako ku, ku chani uku ku, ku Chiradzulu. It has nothing to do with that. Ine ndakuwuzani kuti munthu asakhale mwana to the point kuti they don't understand what you're doing kuti ngati uku- ukumubenjerera olo ngati kuti u- ukumu you are chi- I, I don't know kuti unganena kuti chani. We don't want anybody exploiting you- mnzake in a relationship. Koma ngati relationship ija ili eh, eh, pa equal footing, eh? in terms of mentally it doesn't matter kuti iweyo in your own world you've got a child that is exactly that age no don't feel like kuti oh ndikugona mwana wanga no mwana omwe unabereka iweyo ndi amene anatuluka m'mimba mwa iweyo osati amene wakumana naye akugwira ntchito bwinobwino ku ujeni mumati kuchani ku banki yathu kuja ku first merchant nyamata akugwira ntchito ku, ku first merchant nyamata akuphunzira ali pa medicine eh? mnyamata akugwira ntchito ku kamuzu central anali ku medicine munthu ali nzaka 35 mukuti ayi simungayende naye chifukwa chokuti mwana wanu ali nzaka 30 mukunama ka inu mukunama you introduce them kaya osali ni masozi mumuuza kuti john eh, meet my son henry henry is, is also doing eh, accounting chakuti chakuti kuti zimveke bwanji your kids when they have grown that's even better because you can speak to them kuti ineyo you know i found somebody mwakuti mwakuti and ana ako amene they are grown they should be able to understand kuti iweyo naweso ndiwe munthu you have to move on ah inu ngati ana ako unawalera kuchokera akuyamwa kudzafika msinkhu wokuti ali 35 what else are you supposed to do as a matter of fact why are your children still in your house at 30 that's what i'm asking because munthu aliyense amene ali zaka 30 should have their own house for goodness sake if your children are still in your house what are they doing unless anabwera kuzacheza koma sooner or later mwana wako wa zaka 30 mwana wako wa zaka 35 he is also going to get married nde iweyo ukhala ndani iweyo ukhala ndani because iye akatengana ndi akazi ake nyamata wakoyo mwana wako obereka iweyo akakhala akatengana ndi akazi ake or akatengana ndi eh, mamuna wake iweyo ukhala ndani you be sleeping in your bed on your own because ukuti yayi he ndingaoneke ngati kuti ndikuyenda ndi mwana mwakuti mwakuti munena munthu wamkulukulu zili ndi ntchito yanji you know at some point even if munthu utanena kuti iyayi eh, eh, utanena kuti iyayi ine i don't wanna do this ndilere ananga at some point your own kids they will grow they will find somebody sorry let me look at the time they will grow they will find somebody amene they will fall in love and they will decide to leave home and iwe you will sit there and be on your own because mtima mwako kuti ayi sindingayende ndi nebayi nebayi ndi mwana Neba ndi mwana koma ndi adokotala amene mumadalira chipindi ujeni chipatala cha kwanu cha lokolo eh? ndi amene mukuwanena kuti ndi mwana mwana wakuti he makes those good decisions and everything else and is able to hold a, a, a, a, a conversation ya, ya nzeru bwinobwino ndi inuyo inu mukuti iyayi ndi mwana zimenezo zithe zimenezo zithe munthu mwana mwana azikhala mpolekezera sungangokhala mwana mpaka na muyaya mwamva sungakhale mwana mpaka muyaya and whether iwe mmoyo mwako brother wako wang'ono ali nzaka 30 nawe iweyonso kaya uli ndi zaka lese brother wako wang'ono wena ali nzaka 30 kaya ka brother kako kena kali 35 zopanda ntchito zopanda ntchito they are your brothers that's fine as long as munafunsa abambo anu kuti kodi nyumba mwathu munomo mukuti tilimo ana 5 a adad are you sure kuti basi momwe tili munomo 5 akuwuzani kuti eyi aliyense amene sanabadwe mnyumba yakwanu si m'bale wanu mutha kuchita naye momwe inuyo mungaonere ndi momwe mungagwirizanirane zovuta nzokuti ngati sanakuuzeni abambo anu ndiye muzimva kuti yayi uyuyutu ndi m'bale wanunso kukhala ngati kuti nthawi ija ndinakayenda ku blantyre kuja ndinakasiyakonso eh, eh, mwakuti mwakuti mwakuti lomwe ndi lomwe lingakhale vuto koma ngati mwakumana ndi mnyamata chabe wonena kuti is not related to you zomapanga comparison yomanena kuti my brothers are also 30 my brothers are also 25 iweyo uli 25

it's one thing to want something it's another for that thing to want you mwanipezetsa utha kumfuna mamunayo amene ali nzaka 45 iyo amene ali older than you amene ali ndi chanchaniyo koma the question is is he interested as much that's the question so mukumkana mnyamata wathu wa zaka 30 mukumkana mnyamata wathu wa zaka 35 koma mnyamata uyuyu mzibambo ali patsogoloyo he doesn't even care that much he is not invested in you so in the end you don't even get the loving mm? you don't even get the loving go and get the loving that you need mutithera mphamvu mashuga mama ine ayi yes akuti service ili service basi eyetuka eh, looking beautiful say ah thank you babes um yes guys amene mwangoti joina Lero tikukamba anthu ena ayamba kutchula kuti ma sugar mama ine I don't believe in such things koma any way why should we be ashamed why should we care azibambo dey they've dated who dey want to date we have only put a restriction if you are so grown your 45 your whatever mamuna akukufuna ali nzaka 20 ine I find it extreme and all that we've said that koma ngati mamuna akufuna he is well above 30 you know is well above 30 don't restrict yourself enjoy olo utakhala kuti azikuitana kuti you are a, a cougar or you are a sugar mommy who cares if you're enjoying the thing who cares sugar mommy then what you know because izizi zoti anthu tizifuna kuti munthu atiyamikire basi "Ii, ii munapezatu mamuna otere otere chifukwa kuti ali older than you yet ni ma loving omwe sakumveka pamu- pamudzipo za ntchito yanji Let me see ma comments omwe anthu akunena. Akuti vuto amakhala achibale ansanje akapeza ka Ben 10. Ah, I'm trying to read your comment. vilekeke nanu pitane yes yes yes akuti fine f- kodi timati finesse or finesse whatever yeah but yeah she's saying kuti zimavuta anzako kutani kuti amakujaja anzako ansanje anthu ena amakhala kuti iweyo chifukwa yoti ukumawuza kuti ka Ben 10 kaja lero kanakunyamula kanakusambitsa iwowo ndi madala anasiya kale kale olo kudyetsana so they are thinking kuti iwe why are you getting that it's not your fault if they are still with madala onena kuti sakupanga china chilichonse it's not your fault if Ben 10 can do can go an extra mile enjoy it enjoy it and anzako omati adzikhalira kumakujedanso kuti ati ifu achanukwenda nde anzako opanga cut-wo afuna akusokoneze layo kasita akuti tapulika longosi when you start preaching jesus ah ine why should i pre- preach jesus there are so many pastors are you serious ine there are so many pastors i will not go into that job ine ndimangopemphera azikupemphera we can pray sometime, sometime ntakudzapemphera ngati mufuna ndipemphere koma sikuti ndingamalowe ntchito ya ubusa azibusa azitani kufuna kudzifera single ndithu kukana anyamata shuwa hey, steve ndi nkhani yake ndimeyoyo asamakuuzeni kuti iye ayi mwachepa mwachepa kumamuuza kuti ine sindinachepe ndine mamuna ndiyankhule mwaulemu kumamuuza eh? osamakana anyamata panopo mufe single ndikumanena kuti yayi ee ine amuna samandifuna koma you've put yourself into a restrictive ujeni mode yonena kuti I can only have eh, these ones akuti koma the way these our age mates are cheating mm. eh, etu um, let's see what others are saying as long as that man makes you feel better it's so good happiness first age pa pepala basi Maggie tu dokowo akunena kuti akuti madala mukumagona izogona zizirekeke komanso inuyo uh, uh, a Maggie tapezani Ben 10 madala ma, ma, ma, zomagonazi nde mbiri yakale we don't really care about that now vuto lotenga madala onokoka ine akuluanzanga sandifusira koma ana otali 8 years younger inu ndakuwuzani kale kuti kodi mesa when you're saying kuti mu ana munthutu i- can be 8 years younger as in age but then if he is above 30 he is not younger ndi uyo ndi mzibambo wachikhalire koma like every other person when you talk to someone umamuyeza pamenepopo nkumuona kuti zomwe akukamba awawo kuoneka kuti mutu mwawo mulibe kalikonse uzitengera pamenepopo koma osayang'ana chabe nambalayo what matters is love apa akuti watching you from cape town hello um, anthutu zikuoneka kuti zakugwirani pa mtima za lero akuti tatiyankhulireni zimveke bwinobwino ndawauza akamafuna kukuuzani kuti iwe khala chete ndiwe mwana ine I'm your big sister auzeni kuti zimenezo pano ayi I'm above 30 I'm a grown man Age matters in context, one can't be mwana wa 20, yes we've talked about that, we've talked about that amene munamvera from the beginning, we've talked about kuti you can't literally go extreme ndikumapezeka kuti umalimbana ndi ana azaka 20, ana ma teenagers, Y- y- that is wrong, even yourself you know, because mentally anthu you are not on equal footing, so you can't be saying kuti you are relating to somebody who cannot even understand what you're doing, you just want to find somebody onena kuti you shouldn't be answerable, go and get people who can challenge you mentally you know go get people anthu oti mupange match osamangotengerana advantage um, um, message saying kuti ndimaichotsa kupanga manyazi kuti abale mwina watching you from usa hello vera you're welcome i hope you're enjoying Vera, we are just saying kuti panopo sizofinyikayi eh, eh, ngati mnyamata waku wakupangani approach sizoti muzinena kuti wachepa wachepa zimenezo zithe Steve is saying kuti zalero nzinazinatu yes Yes kuchita kukoma waitha Ye, nkhani yaketu ya straight ife pano pa azimayi omasuka nthawi zina timabwera ndi nkhani zokuti anthu kumapezeka kuti mulibe nazo attend koma nthawi zina zimakhala choncho kuti timacheza anthu nkutana kuti chani nkumvana kuti zomwe tikuyankhulana aliyense akuzimvetsetsa aliyense akuzinjoya nde when it comes nkhani yokuti dating or who you want to marry focus on how you feel Akukumvetsa bwanji munthu uja? Ena inu mwapezeka kuti mwasiyana ndi munthu chifukwa chokuti mukuchita manyazi abale anu akukusekani, azinzanu, zomwe wanena a Finess kuti anthu amakuseka, mumapezeka kuti you are so caught up in that and you end up miserable. Life is short. Pangani zonena kuti munjoye. Mwaona, munthu you should look forward to ma relationship ena anafika ponena kuti anthu amapewana olo akamachoka kuntchito amada nkhawa ndizikakumananso ndi iye uja olo akamatani "Ah, koma ine mwakuti mwakuti they don't look forward to it anymore mwamvetsetsa because zinthu zinafika pobowa you know nde mukapezana ndi munthu wokuti you keep each other alive aliyense amaoneka kuti is looking forward zinthu zikubeba chanchani osabweretsa nkhani za age kubwera ku kudzaponya chibomba chofuna kusokoneza pamenepopo no you know and anthu amene mmakhalira kupanga point out munthu kunena kuti hey iye uja wamkulukulu akuyenda ndi kamwana mukunena munthu wazaka eh, eh, above that muli ndi nsanje muli ndi nsanje inuyo ngati mufuna kuyenda ndi munthu oti ndi wamkulu kuposa inuyo sizoletsedwa do that do your thing koma osapangira malire azinzanu amene afunanso kuti nawonso apange experience ndi momwe nkhaniyo ayitani kodi ayimvera so guys thank you so much sorry last sunday we, we, we didn't do the live because you know there were some other hiccups i was not able to come koma topic ya lerolo ndi zimenezozo and we've talked about cheating as well kuti it cannot yani

Get rid of them, pitani mukazipezere ngati kanyamatako mukumvana koma kupezekanso kuti kali faithful, kanjoyeni kauoneni moyo pena because there are people who are willing to hold to those ujeni eh, beautiful beautiful relationship Ka, kazioneniko zinthu zina zokoma kuti zimakhala bwanji osangotengera nkhani ya ya chani ya kalekale ya makolo athu yomangokhalira kupirira zinthu zopusa no so nkhani yake ndi imeneyoyo ine i'll see you again on sunday we didn't see each other uh, last sunday but this sunday we'll see each other so thank you so much guys for all of you who watched from the beginning anthu amene mwatikumana nafe pakati pa mimba you didn't uh, catch us from the beginning sorry i think i didn't give you guys a warning koma nthawi zina zimakhala choncho koma i'm happy kuti tacheza and i will see you again on sunday and i love you so much guys bye bye